Sea, bhuel, tá cinnte, bhí náire ar gach duine, na rudaí uafásach, náireach, you know, gan aon gá le aon chuid acu in aon chor, ar daoine bochta, daoine ag dul in aois, daoine gan, you know, go raibh, go raibh, tinneas mór orthu nach raibh in ann siúl, bhíodar, á, bhí sé uafásach ar fad, ní chreid, ní chreid mise, you know, an rud a fhaca mé agus a chuala mé, agus dúirt bean ansin a bhí ag obair ann dá mbeadh sí ag fáil bháis, ní thabharfadh sí a mháthair isteach san áit mar sin. So, I mean, is oth liom a rá go bhfuil an scéal mar sin ag cuid des na tithe altranais agus ní hé sin formhór ach cuid dóibh le blianta fada anuas agus bhí mise i gcónaí mar Theachta Dála agus táim anois ag iarraidh ag feabhas bunúsach a chur ar saol na daoine a bhíonn ins na tithe sin. So ba mhaith liom a rá ar an chéad dul síos, ba chóir go mbeadh rogha ag daoine fanacht ina dúthaigh féin, ina theach féin más féidir leo, go dtí chomh fada is nach féidir leo agus gan dul isteach in aon teach altranais agus ba chóir go mbeadh go mbeadh you know an fair deal do daoine chun daoine a thógaint isteach chun cabhair a thabhairt dó ina dóibh ina theach féinig, sé sin bunchloch nach bhfuil ann faoi láthair cé is go bhfuil an rialtas tar éis geall go bhfuil sé á dhéanamh acu le blianta anuas agus ní maith liom é sin a rá ach tá sé fíor. Tá a lán obair le déanamh ag an Aire Sláinte nua. Tá a fhios aici, tá eolas aithne agam uirthi le tamall fada agus fios aici na fadhbanna atá leis na daoine a bhíonn ag maireachtaint ins na tithe altranais mar seo agus caithfimís go léir an brú a chur mar a dúirt Bhí Des, an Dochtúir Des O'Neill ar Prime Time aréir, sin é an mór le rá gerontologist chun caint faoi daoine a bhfuil sa tithe altranais, you know, constructive anger, sin é atá sa tír anois, constructive anger, tá mise ar buile faoin rud a tharla go bhfuil sé tite amach go fóill agus an rud eile, you know, ba mhaith liom a rá níl sé sásúil in aon chor nach bhfuil. HIQA, HIQA, ag dul ar an teilifís ná ar an raidió chun, chun an scéal a insint do mhuintir na hÉireann. Tá siad i bhfolach in áit éigin agus ní rud maith é sin. You know, agus chonac an Aire Kieran O'Donnell ag caint faoi aréir agus rinne sé a dhícheall ach sé HIQA na daoine atá ag déanamh fiosrúchán agus ceist bhunúsach dóibh siúd ná, cé mhéad uaireanta a théann siad isteach ins na tithe altranais you know outside business hours ag deireadh seachtaine, lá saoire you know em go you know you know go dtí an-dhéanach san oíche ag dul isteach iontu gan gan aon eolas a bheith ag aon duine or aon choinne acu go bhfuil siad ag teacht agus measaim go go go gcífeá ansin rudaí níos measa atá ag titim amach i gcuid des na teach altranais sin. So, seo an chéad chéad rud eile fágtha a dhéanamh, go mbeadh sé mar dualgas ar HIQA dul isteach uair sa bhliain ar a laghad i ngach teach altranais out of hours agus gan aon eolas ag aon duine go bhfuil siad ag teacht. Sin rud bunúsach. Freisin, caithfear i bhfad níos mó oideachais a thabhairt dos na daoine a bhíonn ag obair sna tithe altranais, conas mar an jab a dhéanamh. Ní féidir cigire a bheith i ngach áit i gach teach altranais gach aon oíche ach má thugann tú cabhair dos na daoine agus a thuilleadh eolais agus cabhair dóibh chun dul ar chúrsaí chun you know chun an scil atá acu a fheabhsú tá sé sin, má deintear é sin beidh feabhas ann freisin. So you know caithfear freisin i bhfad níos mó tithe altranais leis an Stáit a bheith ann, you know. Ní maith liom go bhfuil 85% des na tithe altranais á gcur go príobháideach, you know. Na blianta fada ó shin ní mar sin a bhí sé. D'éirigh an Stát as an obair sin. Caithfidh siad dul ar ais ann agus you know sin rud.